Ndine Morton Pakaya ndabweranso ndi nkhani yopereka chiyembekezo. Akuti munthu wina wake wachira ku matenda a shuga, diabetes type 2. Matenda awawa ndi matenda owopsa amapanga affect anthu ambiri pa dziko lonse lapansi pano pali anthu 400 million kuwonjezerapo 22 million ina amene ali ndi matenda a diabetes type 2. Anthu ambiri akadwala matenda amenewa basi samachira iyayi ndekuti anthu ena daily amazibaya singano koma pali nkhani yabwino akuti ma scientists ena ku chipatala china chake ku Shanghai mu dziko la China kumene tili kumene tili akuti anayamba research iyi kalekale mwina zaka 10 zapitazo anambaya patient wina wake ndi ma transplant a, a ku chiwalo china cha mkati timati pancreas mm, imene anaitenga ku ma stem cells ake ndikupezeka kuti munthu uja pang'ono pang'ono ndikumatani patangopita masiku 11 munthu uja kusintha poyamba amadalira injection ya chani ya insulin koma munthu uja ndikuchira mm, patangopita masiku pang'ono munthu uja ndikusiyira tikumwa mankhwala munthu uja ndikupezeka kuti ali insulin independent nde paja munthu ukakhala kuti uli ndi matenda a shuga amati uli dependent pachani pa insulin nde nkhani iyi ndi nkhani yopereka chiyembekezo chifukwa choti ine ndikudziwa chigulu achibale eh, ama- anzathu amene amwalira ndi nthenda ya chani nthenda ya diabetes ndi nkhani iyi ndiyopereka chiyembekezo kwambiri tikuyang'ana chitsogolo kuti kusogolo kukubwerako mwina zinthu zikhala better nde ndikupaseni ma details akuti akuti mu july 2021 mm, timu inake uh, imene inatsogozedwa ndi dr yin hao mm, anayuza ma stem cells ndi kupanga boost immune system ya mdala wina ake ndikupezeka kuti within 11 weeks mm? atangomupasa timankhwala pang'ononso the guy showed kuti he was he had normal kidney function komanso munthu uyu mudziwe zokuti kidney inali yochita kulandira kwa munthu wina eh? amati kidney transplant suggesting that the patient had been cured nde uh, research iyi yapangidwa publish mu mu journal yotchedwa chani cell discovery pa april 30 nde zikachitika chonchimo ah, ena akapanga sayansi chonchi ndikuti ena amayisezera ena amayibwereza ikabwerezedwa ndiyo tapanga confirm kuti oh zimenezizi ndi ah, mankhwala a matenda a shuga matenda a shuga ndi matenda oti inuyo mukuyenera kuwaopa kwambiri chifukwa choti am- amanena for example ku america kuja kuti mwa anthu 5 aliyense mmodzi ali ndi prediabetes mm, akupita kukadwala matenda a diabetes amenewo nde ndi matenda owopsa kwambiri mm, kwa achinyamata amene tikungokhala oneneperako pang'ono chonchi ndikuti sitimadziwa zoti tikupita kumenekoko mm, nde akayamba amenewa amavutisa munthu atha kutengera kumanda eh, within one year eh, ena amapanga manage koma ena amavutisa kwambiri ndi matenda aja oti amatha ku- kupha ma, ma, ma, ma nerves ena ali ku- kumwendokwe iwe ndikusam- ndiku- ndiku- sumamva kuwawa n'kupezeka kuti ukazipweteka chilonda kumeneko kukuvuta ndi zija amadula manja zija amadula chani miyendo munthu wangodwala chani matenda a shuga Ok, matenda a shuga amenewa, matenda a diabeteswa, kodi ndi matenda a mtundu wanji? Kodi amayamba bwanji? Tingoyankhulakonso pang'ono za matenda a diabetes. Alipo a mitundu iwiri, amati type 1 diabetes ndi type 2 diabetes. Type 1 diabetes ndiyoti si i- imakhala kuti basi izozo ndi zakumtundu eh? pali zinthu zochepa kwambiri zimene munthu ungapange kuti isakugwire nde ndi zija zimapezeka kuti kamwana kangobadwa kumene mwina zaka 10 kali ndi matenda a shuga amenewo nde zimenezozo kulibe zimene zingatani munthu ungapangepo ndi type 1 diabetes type 2 diabetes ah, anthu samadziwa kwenikweni kuti chimachitika ndi chani kuti munthu uitenge koma chimachitika chifukwa choti munthu ah, ukakhala chani ah, not, not enough insulin muli kachiwalo kena kake si- kamapanga insulin nde insulin uja akachepa umakhala kuti wayamba kudwala chani diabetes nanga si umakanika kupanga regulate ma sugar levels okay chimene chimapangisa kuti munthu ukhale ndi type 2 diabetes ndi chani zinthu zina zimene zimapangisa kuti anthu chi- ku- kukhale it- it- kukhale ku- kukhale kosavuta kuti utenge matenda amenewawa choyamba ndi kunenepa munthu onenepa kwambiri ndi posavuta kukhala ndi matenda a shuga anthu amene amadya zinthu za cholesterol wambiri cholesterol ali mstock uh, ali mu- mu- muzi- muzinyama ali zinthu za mafuta ena ake kuti eh, m'mazira amati mu dzira muja muli cholesterol wambiri mm, amene ndi chinthu choopsa kwambiri imene ndi video ya tsiku lina komanso kuli sedentary lifestyle daily kukhala pansi pa, pa, pa tebulo pa desk mm, daily kupita kuntchito kukakhala pansi mpakana madzulo kenako kukwera galimoto kupita ku nyumba inuyo it's very easy kuti mukhale ndi matenda a shuga ndi ena afe tikumayenda amaona ngati ayo wausiru wosauka iwe iyayi ndi bwino kuti munthu utani usamakhale sedentary uziyenda uzipanga exercise a who amapanga recommend kuti pa tsiku munthu uziyenda ma step okwana 8000 kungoyenda ma step 8000 zikuthandiza koopsa komanso amanena kuti exercise kungopanga elevate eh, mtima uzigunda above normal for 15 minutes pa tsiku lililonse basi iweyo ukhala moyo wabwino utha kupewa matenda ngati yatiwo a sugar a diabetes type 2 awa ndi kuliso chani kodi kuliso uh, age eh? munthu ukamakula eh? ndi- ndi posavuta kuti utenge matenda amenewo makamaka anthu amene adusa zaka 40 ah, ukakhala mwana olo umwe shuga olo umwe mafanta olo chani sizimakhuza kwenikweni koma pang'ono pang'ono thupi limazolowera zimene zijazi nde ndikumakhala kuti insulin amene wapanga regulate zimashuga ukumwazo watopa eh, nde ndikumayambano uh, type 2 diabetes okay nde kumwanso mowa alcoholism kumwa mowa mwauchidakwa uh, eh, zili mmene momo nde nimangofuna ndingoyikamo ka segment kamene konena kuti diabetes ndi chani imayamba bwanji komanso ikabwera mm? nde inuyo luzani weight inuyo siyani kukhala pansi kwambiri inuyo siyani kudya zinthu za macholesterol kwambiri eh? musanafike ku imene amati fully blown diabetes mutha kukhala pena pake ndi kukhala uh, pamene amati chani prediabetes sumaziwa ma, ma symptoms ake ndoti ikamayamba imabwera pang'ono pang'ono umamwa madzi kwambiri umapita kuchimbuzi kukakoza pafupi pafupi umakhala wotopa mm? ukakhala ndi chilonda chilonda chija chikutenga nthawi isanatani isanachire kenako imabwera mm. anthu ena koma umatha kuyibwezesa mbuyo mm. ikamayamba kumene te anyamata aliyense wa zaka 35 eh? wa zaka 35 around that time olo kungoyambira 29 kumafunika zinthu zina tizimaziwa zoti tikupita kuti Mm. ukamafika zaka 40 iwe umakhala kuti thupi laonongeka chifukwa choti umayiwala kuti ndili patipo ukungomwa mowa ukungodya zinthu za- za- zachabechabe zima chips zima, zima stock nde mmene kwabwerera ah, chani mmene kwabwerera ah, ah, cure imeneyi ndikukhulupirira kuti ipita kwa aliyense koma nawonso cure iyi paja amatenga ma cells ake a munthu ndikupanga ma stem, ma stem cells ndi research ina ake yoti anthu ena ake makamaka anzathu a tchalichi mmaona ngati kuti basi mm, izozo mukupanga zoti inuyo mukhale milungu eya zimafunika kusegula mituyi mm, anatipasa nzeru anatipasa chani anatipasa kuthekera pali zinthu zambiri zomwe ifeyo patokha kugwiritsa ntchito zinthu za pansi pompano titha kuchepesa mavuto athu ambiri amene timakumana nawo pa dziko panopo nde mumaona ngati amboni za yehova a seventh day amatha kudana ndi izizi zoti inuyo mukupangiranji zimenezozo za Mulungu zimenezozo koma nanga tingokhalirabe eh? kalekale anthu amamwalira ndi zaka 30 mm? kalekale munthu ukafika zaka 30 ndekuti iwe ndekuti ndi dolo pang'ono pang'ono taitenga life expectancy yaija panana anzathu akumwalira ndi zaka 98 mm. ku africa kuno timamwalira kwambiri tili ana mm. Ku- nthawi imeneyoyo kutangobwera anzathu aku portugal anabweretsa chimanga anabweretsa chani life expectancy in fact population yaku africa yakula panopa yafika pena wake pozidzitsa chifukwa choti anthu ena anayetsetsa kuganiza anthu ena anaweta ng'ombe anthu ena anaweta mbuzi Tikanakhala kuti tingozisiya kuti zonse nzachilengedwe, bwezi tili kutiko? Nde zimafunika kuti tikakhala tikakhala tizitani, tiziganiza kuti tizilora anthu ena akazipanga zinthu za science izi, nde nkhani yake ndi imeneyo. Anyway, ah, ndine Bright Mahango. Anyway, ndine anyway, anyway, ndine Morton Balaya, ndimapanga timavidiyo tambiri titi. Nde like, and uh, subscribe kuti tizipangabe tima video ngati timenezo so anyway cheers